Tá gach a bhfuil le buachaint buaite ag Cill Chua, Craobh AIB na hÉireann, dhá Chraobh Uladh agus fiche trí Craobh an Chontae. Ina measc an seacht gcraobh as a chéile atá buaite acu le déanaí. Mar sin ní haon ionadh go rabhdar mar rogha na coitiantachta Craobh Uladh a bhuachaint. Ach an éireoidh le Gaeil na hÉirne Béal Leice le bainisteoir nua Fhear Manach? Declan Bonner teacht aniar aduaidh orthu. Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta. Seo é Micheál Rooney ansin. Tá Cill Chua mar rogha na n-údar mar tá an-taithí acu agus gaisce déanta acu i gCúige Uladh, gaisce déanta acu go deimhin i bPáirc an Chrócaigh, Craobh na hÉireann chomh maith. Teacht anseo anois Callum Rogers. fós agus tá siad foighdeach, fanfaidh siad go dtí go mbeidh deis. Deis anseo anois ag Darryl Brannigan. Brannigan ar ais go Rogers arís. Rogers dhá phas isteach anseo. An tseilbh fós acu dhá trí phas agus seans ag Devlin, buailte ag Paul Devlin. Dhá trí cheithre phas ansin den scoth ag Cill Chua. D'fhan siad go raibh imreoir réidh, féach féin arís agus ansin Devlin agus é á bhualadh. Sin díreach an tús a bhí teastáil ó Chill Chua agus an Seilbh acu arís anseo Eugene Brannigan taithí acu ar bheith foighdeach, fanacht. Seo an seans anois ag Shealan Johnston agus í buailte go deas ag Shealan. Dhá scór acu. Anois an freagra anseo ag Gaeil na hÉirne. Gaeil na hÉirne Béal Leice an t-ainm iomlán a thabhairt dóibh anseo sa líne lántosach. Seans anseo anois ag Ryan Lyons agus í buailte go deas aige. Brat oráiste ardaithe díreach a bhí uathu. Teacht arís ansin agus é ag Kelm. Anois, fúthu siúd atá sé anois a bheith foighdeach, ag dul trasna. Fanacht go mbeidh bearna cinnte ann. Sin é Kelm anseo. Seo Ryan fear lár páirce, seans ag an bhfear lár páirce. Sin é Mícheál Óg Mac Fhearghail agus í buailte go deas aige. Tá an teacht aniar déanta anseo anois ag Gaeil na hÉirne. Tá Cill Chua ag teacht arís ar bhreith iontach do Eugene Brannigan ag gearradh isteach ar gcúl. Tá seans ag Brannigan buailte rasper agus an cúl faighte ag Brannigan. Spás os a chomhair agus críoch íseal. Gaeil ag teacht arís. Ach é sin gearrtha amach, is é deis anois ar an bhfrithionsaí. Is go háirid sa mbealach atá an pheil Ghaelach anois, an frithionsaí níos tábhachtaí ná mar a bhí riamh. Seilbh acu arís anseo, sin do Mhícheál Rooney. Coinníodh fós ag Mícheál agus é sásta lena chúilín féin. Bhí sé féachaint an mbeadh éinne ag teacht, ní raibh. Tá ceathair a cúig, sé scór ina chúl cinn ach dhá chúl. Fágann sé sin cúig chúilín eatarthu. Tá cúlaí ag teacht anseo anois, Paul Ward. Ward ar ais. Trasna na páirce agus spás ansin anois. Barry McCann. Barry McCann ag tabhairt faoi, ceann mór millteach ard ag Barry McCann, bhfuil brat oráiste eile ardaithe, tá go deimhin, á scór den scoth, an-scór cinnte ag Barry McCann, bhí sé i bhfad amach agus bhí sé misniúil agus bhí sé cruinn. Chua ag teacht anois arís. Agus an tseilbh anseo, Ryan Johnston. Johnston seo sa spás arís, á bhí an pass sin foirfe chomh fada le Ceilum Doherty. Ceilum Doherty buailte go hálainn aige thar an trasnán. Á bhí an pass sin iontach leis an dorn. Stúil cúil atá sa chairt. Aon rud eile má leanann siad ar aghaidh ag aimsiú na scóranna oráiste mar thionscnamh orthu, nach mbeidh seans acu ach an am céanna toisc gur slán ó Mhaigh Eo atá an tseilbh caillte arís acu. Má tá, bhfuil sé faighte ar ais? Tá. Obair mhaith ansin ag Oisín Kelm chun é a fháil ar ais. Kelm ag teacht arís. Pas ar aghaidh go dtí McCann. McCann ard, McCann thar an trasnán. Sé chúilín eatarthu. Titfidh an chéad scór eile go tábhachtach anseo. Briseadh síos ina scéal atá briseadh. Briseadh faighte ag fir an Dúin. Branagan ag teacht arís. Branagan ar aghaidh féach ar an luas atá acu anseo seo é Ryan Lyons. Ryan Lyons Uisce 7 bheag.

Agus caithfear a rá go bhfuil rith an ráis ag an tráth seo le Cill Chua anseo, lánchúlaí ag teacht chun cinn anseo, Ryan McEvoy, McEvoy go Eugene Branagan, Eugene Branagan ag tabhairt faoi, Eugene Branagan thar an trasnán, tarraingt leo ag an tráth seo. Máthair taobh. Chua féin, thóg sé tamall orthu máistreacht a fháil i gCúige Uladh. D'fhéadfá a rá atá acu anois. B'fhéidir go gcaithfidh na Gaeil a bheith ag súil gur féidir leo craobh Fhear Manach a bhuachan cúpla i ndiaidh a chéile agus an taithí sin a fháil is cur leis. Agus Shealan Johnston anois, Shealan Johnston pas álainn ar aghaidh. Agus Ceilum Doherty a bhuail an ceathrú cúl, Ceilum Doherty is nach dána a bhí sé. Ach sin an rud a dhéanann tú, b'fhéidir, nuair atáthar go mór chun cinn. Chonaic sé go raibh an cúl báire tagtha den líne. Álainn. Thar a chloigeann. Gaeil ag teacht anseo anois. Ryan Lyons, captaen. Lyons ar aghaidh go dtí Oisín Kelm arís. Cúnamh ar an mbóthar ach tá an chosaint déanta anseo. Is réiteoir sa mbealach anseo, tá sé deacair dul thar chosantóirí, gan a bheith ag dul thar réiteoir. Seo an iarracht ansin ag Ryan Lyons, í buailte go deas aige, brat oráiste eile ach níl dóthain díobh faighte acu faraor. An fós is maith ag bearna mhór as 14 chúilín. Bhí ag teacht arís. Ryan Lyons, an captaen, fuair sé scór breá níos luaithe. Tá anseo déanta seo chun cinn. Isteach sa lár, gluaiseacht. Ceann atá ciceáilte fada. Tá sí fós istigh ansin agus b'fhéidir go bhfuil seans ar chúl. Níl. Tá sí fós. Seans ar chúl anois agus tá. Tá! Cúl scóráilte ag Séamus Ryder. Beidh díomá cheapfainn ar Niall Kane leis sin ach, bhuel, cuma níos fearr ar chlár na scór. Seo an cic anois ag an gcúl báire. Í ag titim i mbéal an chúil, na Gaeil ag gearradh amach anseo. Deis acu b'fhéidir ar ionsaí amháin eile. Ní bheidh, go deimhin, an fheadóg dheireanach séidte, Cill Chua ar ais sa gcluiche ceannais.